Kuno ku Mzimba chiwerengero cha anyamata amene amapita ku Joni nchachikulu chimodzimodzinso ku Mangochi. Ife tionetsetsa kuti tikayamba zintchito ndipo anyamata akapeza zintchito zimenezi chopitiranso ku Joni chizisowa chifukwa apeze ntchito kwankuno. Kuno kumpoto tikayika International Airport, tikakayika airport kunyika Tikakoza msewu kumeneko ndiye kuti wonsewo azipeza zintchito komanso tikayamba mafactory ochita add value ku zolima zathu apeza zintchito. Ife tikunena kuti anyamata 1 million apeza ntchito posachedwa. adumphe pa kaliyala njinga ikuyenda akuti atengedwe ali pa kaliyala nde ayisiye njinga adumphepo amusiye uyu azipita yekha sali pakaliyala akuti ali pakali pakaliyala sali pakaliyala eh kodi tilibe nduna zimene ndi za UTM mu government zilipo nde olo ngati ukoko kuma ministry ko sizikuyenda tinene kuti zikulephera kumeneko chifukwa choti sali pa- ali pakaliyala chifukwatu ndi system eh tione ndithu ngati system Zina zimene akunena zija zikuyenera kuyambira kaya ndi kuma ministry kaya ndi kuti kumapita ndithu ku cabinet. Mm. So kwa ineyo mwina ah, anthu asathawe and ndimafuna ndiwameme aMalawi kunena kuti let us hold these guys accountable pa zimene analonjeza zimene analonjeza analonjeza zinthu zambirimbiri
Zotsi- ndipo tikamanenera zotsitsa Malawi muno si fetereza yekhayo misonkho njofuna kutsitsa mafuta ngofuna kutsitsa pakutha ma 5 years kuti atipangira atipangira zakuti muona mukaomba mkota wa ma, ma promises aja muona kuti ena ndi aku kuchani ku utm ena ndi aku congress nde ndimaona ngati kunena kuti kuti tsopano nthawi yatha wina ayambe kutulukamo ndiye kuti ndikhala ngati kunena kuti- kusansirana kuti ife iyayi kwambiri kumene koko to be taking malawians for granted granted
Chitukuko chimakhala chotere? Sizili bwinotu ayi. Ine ndi a Chilima takhala tili kulankhula zakuti mu boma la tonse alimi akondwere fetereza kutsitsa mtengo thumba la 50 kg kugulitsa pa so- 4000 ndi kanthu tikukayika mafakitale osiyanasiyana maindastri osiyanasiyana kuti achinyamata wathu onse alembedwe zintchito 1 million aliyense wa iwowa
zopepesazi si akweni okha ukunso kumpenera uku tidaonanso a timothy Mpa- a timothy mtambo akukambanso zomwezi kupepesa amalawi kuti ndikukupepesani si zimene timayembekezera tinati muvotere tonse koma atsogoleri awa ndi olephera apanga a let down amalawi kusonyeza kuti zipepeso zidakabwera ndi kupepesa kwa mtundu wa amalawi chifukwa zimene tinayo- tinakulonjezani sitinakwaniritse iya tinanena zintchito palibe tinanena fetereza wochipa palibe tinanena ngongole ndi izo zikungopita kwa anthu amodzimodzi anthu azipani nde zimenezi ndikuti pepani chaka choyamba chaka chachiwiri zinthu sizikuyenda chaka chachitatu zinthu sizikuyenda chaka cha nambala 4 ndi pamene akubwera kuti tikukanika Aku- akutanthauza chani zaka zonsezo pakumva kukaikisa Eh, ngati amadziwa kunena kuti Eh. ma promises athu Mm. amene tidalonjeza amalawi amene tidalowera mboma akukanika ndifukwa chani sa- sanatuluke pakale

Ndiye kubako ndi katangale ife tikufuna kuti zidzathe. Zidzatha sitikunena nkhambakamwa iyayi. Eh, chofunikira chimene tikufuna tinene ndi chonena kuti onse ifeyo ngati amalawi tiwapange hold accountable eh, tonse partners tonse alliance onse akanika palibe kuti wina ali pakali ayi ayi chifukwa chimene tikunenera mfundo ina ndiyonena kuti nthawi imene amapanga kampeni achilima mm. amtambo ndi Acha- achakwera amanena kuti mamanifesto athu onse imene tili panopo tawa- Yes. tawa- ta- ta- tawabanya pamodzi ndipo tikwaniritsa Mm. sadanene kuti ma- ma- ma- manifesto a enawo satani Sangatheke. sangatheke chifukwa chake ngakhale achakwera ankanena zoti fertilizer mtengo wake uzakhala chani 4000 chakwera. 4000 ankanena zimenezozo 4000 kutanthauza kunena kuti panali kugwirizana ndiye ngati akanika Ko- kodi tili pomwepo lero fetereza ali pabwanji ko 70 chakuti oh.
kuno ku mzimba chiwerengero cha anyamata amene amapita ku joni nchachikulu chimodzimodzinso ku mangochi Ife tionetsetsa kuti tikayamba zintchito ndipo anyamata akapeza zintchito zimenezi, chopitiranso ku Joni chizisowa chifukwa apeze ntchito kwankuno. Kuno kumpoto tikayika international airport, tikakayika airport ku Nyika, tikakonza msewu kumeneku ndiye kuti onsewo azipeza zintchito komanso tikayamba ma factory ochita add value ku zolima zathu apeza zintchito ife tikunena kuti anyamata 1 million apeza ntchito posachedwapa